Kodi aMalawi anzanga munapanga subscribe pano pa Lahiri K TV? Ifeto a Lahiri K TV timabweresa mapulogalamu athu osiyanasiyana ndipo kunoko ndi kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana. Ngati simunapange subscribe, chonde tapangani subscribe, share video yathu. koma pamene ndi mabaluni ake tafotokozera pali ma- pali mabaluni Eh, baluni Mabaluni. asiko, mabaluni. apapa ndiye kuti tatseka apapa ndiye kuti tikutseka tsopano dashboard yathu kuti kodi ma final results akuoneka motani unofficial results at national level nde umu ndi mmene ndithu zikuonekera kuti anthu amene anatuluka kukaponya voti pa dashboard yathuyi unofficial results akuonetsa kuti ndi anthu okwana 5,306,871 ndipo mavoti amenewa atsogoleri 17 agawana motere, A Peter Mutharika a chipani cha Democratic Progressive Party, dpp, apeza mavoti okwana 3 million

percent ndipo a Dalitso Kabambe akubwera ndithu pa number 3 ndipo mavoti awo ndi 213,891 kuyimira ndithu 4.0 percent ndipo pa number 4 pali a Atupele Muluzi achipani cha United Democratic Front UDF iwowa apeza mavoti okwana 102,351 kuyimira ndithu 1.9%. Pa number 1 pamene pali a Prof. Peter Mutharika ndi pa number 2 pamene pali Dr. Lazarus Mccarthy Chakwera a chipani cha mcp pakusonyeza zokuti mavoti amene akuwasiyanitsa ndi mavoti okwana 1,274,000 86 top 4 ndi mmene ndithu ikuonekera final dashboard unofficial results. ndi mmene manambala akuonekera nsanampase Brian kungoona manambalawo nkumati sha koma not too surprising ukakhala kuti umaonkhesa chifukwa Yeah. amene umaonkhesa Yeah. ukaona chigawo chakumwera kuzaonanso chigawo chakumpoto mmene anamenyera a Peter Mutharika Sungadabwe kuti at national tally akuoneka kuti iwowa akutsogola kwambiri ndi mavoti 3,016,266 ndiye ah, pamenepo ti- zikuoneka kuti mabaluniwo akuoneka kuti akhala a blue. Over to you Brian.
ngati mwangotipeza kumene unofficial tally yes titsindike pamene unofficial tally Unofficial. dashboard yathu tamalizano pa mtetse kuwerengera ndipo tikhoza kuyi- kuyi- kuyi- kuyitsekula ndiye tikatsekula mmenemo a Peter Mutharika ali pa number one Yes. ndi 3 million and 16,266 Sure. Sure. Ndi sure.
uh, lazarus chakwera ali pa number 2 ndi 1 million 742,000

ndi a Lazarus Chakwera asiyana ndi mavoti okwana 1 million 274,086. These are unofficial results. If you don't get it, I want to get your thoughts this far andevu za mayi. Mmene anayankhulira Wayana sukuyenera kukhala woziwa za sayansi ya roketi kaya zong'ambana mitu, brain surgery, kuti uwone kuti kuphatikiza mmene ayendera mavoti a kumwera kuzaphatikiza a kumpoto. Nchifukwa chake muzawone anthu ambiri amaziwa kuti umayenera kuti uwine district imene uli strong, amene kapena chigawo chimene uli strong. ndi kuwina kumodzi so mukaona kusiyana kwa Mutharika ah, ndi uh, chakwera akusiyana ndi mavoti pafupifupi uh, 1 million 275000 amene ndi mavoti ochuluka kwambiri mmene tikunena mobwerezabwereza tikudziwa kuti ndi a Malawi electoral commission amene atipase nambala yotsimikizika pa mapeto pa zonse ataonkhesera zonse pano asala ndi ma uh, council districts 12 kumene pena amanena kuti kumayisa kale ife ife tamaliza ife tamaliza yeah ife tamaliza no no no no no that's why we are official yes 12 ali momo that's why tikunena kuti unofficial results titaonkhesera zonse ndimene ikutipasa ndithu pamenepopo kuti anthu ndiye kuti unofficial yathuyo